OK, Dia daoibh agus fáilte isteach chuig an Measúnú Leanúnach 4. Tá sé ar siúl inniu, an séú lá is fiche de mí Bealtaine. So, daoibh siúd atá buartha fúthu, ná déan dearmad, beidh mé ag baint úsáide as an. Trí marc is airde atá faighte agaibh as na measúnuithe ar fad. So éinne a chaill amach as ceann amháin dóibh, tá an píosa seo riachtanach daoibh ionas nach gcaillfidh sibh fiche cúig fán gcéad don marc láithreach. Agus éinne atá tar éis measúnú 1-3 a dhéanamh, déanaigí bhur ndícheall leis seo agus ansin achan seans go rachaidh do ghrád suas toisc go bhfuil tú níos cleachtaí leis an Gearmáinis. tar éis le cúpla seachtain anuas agus b'fhéidir go mbeadh marcanna níos fearr faighte agat. So, le sin ráite, is an gnáth leagan amach, tá sé déanta mar is gnáth ar an OneNote agus gach rud. Seo na ceisteanna, just d'athraigh mé na treoracha saghas, so tá an text thíos anseo nó ar an one note. agus caithfidh tú iad a fhreagairt i nGaeilge. Tá cúpla sibhse ag tabhairt rudaí dom as Gearmáinis nó as Béarla agus ansin sa cheacht seo má tá aon rud i Gearmáinis nó as Béarla níl mé ag bronnadh aon marc air. So, I mean tá go leor ama agaibh agus tá foclóir ponc IE ar an tab eile daoibh, níl aon leithscéal daoibh bheith ag úsáid an Béarla muna bhfuil an téarmaíocht ar fáil nó ar eolas agaibh as Gaeilge. So, just eh, rud beag, sula mbrúnn tú ar submit, b'fhéidir glac pictiúr de do chuid freagraí, em, ar eagla go bhfuil fadhb, bhí, eh, forms sách glitchy an seachtain seo caite. So, in ionad é a, a chlóbhualadh arís 's arís 's arís, eh, just glac pictiúr de agus má tá, eh, fadhb agat ag seoladh isteach é, má tá an pictiúr ansin leis an dáta agus an t-am thuas ansin sa, sa screenshot, eh, beidh gach rud ceart go leor. ach nílim ag glacadh le aon rud a thagann isteach tar éis 9:30 ar an seachtú lá is fiche so just bí cinnte go bhfuil sé déanta roimhe sin. So sin an téacs, alt a haon, dó, trí. So cad a bhíonn ag Paula agus a mháthair don bhricfeasta? Dó dhéag pointe. Cén fáth a bhfuil an bricfeasta sin speisialta? Ceithre pointe. Ansin cad a dhéanann Paula agus a tuismitheoirí roimh an gcóisir? Agus cad iad na hullmhúcháin don chóisir atá déanta ag Paula agus a muintir roimh inniu? Sin alt a trí.

key discard agus ansin is féidir libh iad a fhreagairt gan amhras, gan stró. So tá 12 pointe ar fáil do sin, do cheist a haon. So le bheith cinnte go bhfuil sibh ag féachaint ar na físeáin seo, tá mé ag rá libh, chomh maith leis an gnáthfhreagra, agus bí cinnte go scríobhann tú na gnáthfhreagraí, so an liosta mór sin do bia. atá le clóbhualadh. Má scríobhann tú Uachtar Reoite isteach sa chéad bhosca, táim chun cúig fán chéad sa bhreis a thabhairt duit i do ghrád. So, nuair a chomhairím na marcanna ina iomlán, má tá, you know, 40 faighte agat, táim chun 45 a thabhairt duit. Táim chun a ardú cúig fán chéad don mheasúnú seo, ní don cheann iomlán ach don mheasúnú seo, le bheith, chun, chun duais nó aitheantas a thabhairt dos na daoine atá ag caitheamh an am ag féachaint ar na físeáin seo 'cause tá siad mar cuid don ceacht. Tá rudaí le foghlaim sa físeáin seo agus caithfidh mé bheith cinnte go bhfuil sibh ag féachaint orthu. So le bhur dtoil, ná habair aon rud le éinne eile ach má tá tú ag féachaint ar seo, tá fhios agat anois, má scríobhann tú Uachtar Reoite isteach ansin, chomh maith leis an ghnáthfhreagra, táim just eh, Nuair atáim ag cur na marcanna le chéile táim díreach chun cúig fán céad sa bhreis a bhronnadh ort leis an bpíosa seo agus b'fhéidir déanfaidh sé sin an-difríocht ó thaobh na marcanna de. So go n-éirí libh agus má tá ceist ar bith seolaigí ríomhphost chugam.